Maaw ladɔnniya k'a fɔ complexe Lulu Gungoto ale kɛlen don ka boloci boloda kokura ye coronavirus bana kɛlɛli kama o boloci ninnu baara daminɛna utukalo kile bi saba o hukumu kɔnɔna la an ka maaba dɔ kun bɛ yen n'o ye premier vice président du haut conseil islamique de kɛɲɛba ye mamadu tijani keyita ale y'a laɲini ka taa boloci in kɛ walasa k'a yira maaw la k'a fɔ ko koronavirisi boloci k'a tɛ kɔlɔlɔ foyi de lase mɔgɔ ma ani ka welewele bila bɛɛ ma walasa bɛɛ ka taa boloci in kɛ k'i yɛrɛ tanga ani ka maa wɛrɛw tanga cogo min na nin boloci ɲɛmaya kun bɛ gungoto dɔkitɛriso ɲɛmaaba yɛrɛ bolo n'o ye dɔkitɛri aziz so ye boloci in hukumu kɔnɔna la an ka laselibaa dɔ kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye mamadu magasa ye halisa walasa ka se ka faamuyali koɲuman sɔrɔ boloti in koɲɛw la aw ni ne an ka jɛ ka jaw filɛ ɲɔgɔn fɛ tɔgɔ mamadu tijani keita madarasa directeur ye imami gungoto juma misiri la haut conseil islamique n be filanan de plasi la ni alimamiba bɔra ye ne de dalen b'a kan comme vice président inchallah an be tanga ɲini an dabaa masa fɛ an nakun kɛra yan sɔgɔmada in na vaccination ko de n'o ye bana min n'a kɛlen be ka dankari diɲɛ ɲɛnamaya la adamadenya tagabolo sɔrɔ sira kɛnɛya sira jago sira ayiwa kɛlen bɛ ka dankari nin bɛɛ lajɛlen na n'o ye koronavirisi ala kira dun b'a fɔ an ye silamɛya sariya yɛrɛ kɔnɔna na ala kira b'a fɔ an ye ka silamɛw ladi fiɲɛ bana n'a nana don dugu kɔnɔna na k'a sɔrɔ i bɛ i kana bɔ wa n'i y'a mɛn fana k'a fɔ ko fiɲɛ bana k'a bɛ dugu dɔ wɛrɛ la i kana taga ye fiɲɛbana bɛ kunbɛn ni fɛn jumɛn ye o de ye duwawu ye adamaden alahu subahana wa taala ye dɔnni d'an ma wa alama linsana ma lam ya alam a ye dɔnni di adamaden ma i tun tɛ fɛn min dɔn sisan dɔgɔtɔrɔya a bɛ ka développer vaccin bɔra min bɛ ka banaw kunbɛn an nana ka na vaccin kɛ ka d'a kan n'i ye kɛɲɛba yɛrɛ lajɛ ayiwa sigilen bɛ jamana saba de ni ɲɔgɔn cɛ mais afiriki mɔgɔ bɛɛ dɔ bɛ yan bi minnu bɛ taga ni ka segin na su ani tile donc n'i ka sigida ni ala y'i ka sigida labɛn o yɔrɔ o la k'a latigɛ o yɔrɔ o la ni nin façon kɛra i bɛ boli ka na vaccin kɛ ala sago aw bonya b'a la bi haut conseil islamique ɛɛ n bɔra ka ɛɛ n bɛ min fɔ kɛɲɛbakaw ye ani ayiwa maliyɛnw ye ani diɲɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ala k'an kisi k'an tanga ala de y'an kisibaga ye ala de y'an tangabaga ye mais a ye sababuya dɔw fana d'an ma sababuya ninnu i n'a fɔ nin ɲɔgɔnnaw mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ ka diɲɛ kibaruyaw lajɛ hali kunasini ne yɛrɛ bɔra ka tinizi ayiwa tele dɔ lajɛ n y'a ye olu tun bi k'a kɛ cogoya min na o tuma kibaruya dogolen tɛ mɔgɔ si la bi an bɛ tile min na komi bi an kɔni bɛ min ɲini jama fɛ an bɛ min ɲini jama fɛ k'a fɔ ka sigi k'a bɔkɔrɔ dɔn o de ye fiɲɛbana n'a wulila ayiwa surtout dutigiw ani denbatigiw an bɛɛ ka wuli ayiwa ka ɲɛɲini a kunbɛn cogo ma a bɛ kunbɛn ni sira o sira ye dɔgɔtɔrɔya sira la o silamɛya diinɛ sira la o an ka ɲɛɲini o ma ka se k'an kisi n'o tɛ don o don diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ nin boloti in hukumu kɔnɔna la gungoto baarakɛlaw ɲɛmaaw olu y'a yira k'a fɔ ko olu ka boloti fɔlɔ la ka na bila bi la olu ma degun fosi sɔrɔ nin vaccin in o kɛli mɔgɔ la ani fana u ye weleli ta ka bila bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko gungoto baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka wuli ka na joona ka n'u boloti walasa u bɛ se k'u yɛrɛ kisi ka bɔ nin bana jugu in ma cogo min min bɛ n bolo k'a fɔ baarakɛla ye n bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ i k'a kɛ kɛnɛya kɔnɔ wa ɲɛmɔgɔ de fana bɛ yan ka kɔmɔgɔ ka kɛnɛya sabati bi bɛna an bɛ diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ bi bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛna bi ko de bɛna se yɔrɔ dɔ i tɛna se ka taa yɔrɔ si n'i m'a kɛ bon anw de ye approche aux étrangers n'i ye mine bɔ a la bi a tɔ ka dɔgɔ an ni américains bɛ ɲɔgɔn kan an ni australiens bɛ ɲɔgɔn kan an ni canadiens bɛ ɲɔgɔn kan maintenant u ye eh, astrazeneca nana an y'o kɛ n'i ye gungoto yɛrɛ SA baarakɛla fanba jateminɛ bi aujourd'hui vraiment an ye camanba k'o la o tɔ ye dose filanan ye an bɛ k'o kɔnɔ maintenant an b'o la dɔwɛrɛ bɔra n'o ye euh, johnson johnson and johnson ye ne bɛ welewelekan kelen bila ka na toujours nin bɛɛ kɛnɛya hukumu kɔnɔ vraiment fɔlɔ la mɔgɔw bɔra cogo min na filanan na entreprise entreprise min bɛ gungoto yan n'o ye GMS ye FEA ye n bɛ welekan bila mɔgɔw ka na ka bɔ ka na an ka nin vaccination kɛ an bɛ ka sɔn ka produit mun mun sugu don pour que an ka se ka bɔ o kɔnɔ olu kɔlɔlɔ ka bon ni vaccin kɔlɔlɔ ye parce que vaccin ye n'o kɛra an bɛ lafiya an bɛ nin fɛn ninnu bɔ an nun na moi j'invite que n'a jɔrɔnanko b'an na o ye an bɛ ka produit mun ni fɛn a sugu bɛɛ bɛ ka na maintenant pour éviter an k'olu bɛɛ bila vraiment an bɛ mɔgɔw wele ka na ka na vaccination kɛ u k'u ka denbaya vacciner an ka bɔ nin ko kɔlɔlɔ depuis ko nin vaccin fɔlɔ kɛra fo bi ne ma foyi sentir n kan foyi ma bɔ n ka kɛnɛya la n ma bana n ma foyi bi ne bɛ se ka welewelemada min kɛ fɔlɔ baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ye yan nɔ comme ne yɛrɛ y'o secrétaire général ye o ye de k'a fɔ bana min kofɔlen don n'o coronavirus ye a dogolen tɛ maa si la dugukolo in sanfɛ wa bana min don a ye dankari kɛ adamadenya la kosɛbɛ adamaden fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi k'i tanga ka i bunadamadenɲɔgɔnw kisi k'u tanga n y'a dɔn n'o sababu nana e yɛrɛ kan ka wuli k'o kɛ bi n bɛ baarakɛlaw wele GMS la ani maa o maa n'i bɛ baara kɛ gungoto yan nɔ u ka wuli u ka na vaccination kɛ dɔgɔtɔrɔso la yan nɔ la vaccination elle est gratuite fu don waribɔ t'a la kurusi ɲiginnen ka fisa ni a jeninen ye ayi vaccination in kɛli ni sisan cɛ maa ma na anw ma fɔlɔ k'a fɔ a ye nin degun ni nin degun lase mɔgɔ ma ne ma o ye fɔlɔ n bɛ se ka kuma laban min fara kan cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin kan muso fara npogotigi kan bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i vacciner vaccination nafaba de b'a la n'i y'i vacciner i b'i yɛrɛ tanga fɔlɔ i sigiɲɔgɔn i b'o hali i ka dukɔnɔmɔgɔw i b'u tanga donc j'invite tout le monde toute la population de se faire vacciner nin boloti in hukumu kɔnɔna la gungoto o kɛnɛyasoba o ɲɛmaaba n'o ye dɔgɔtɔrɔ aziz sow ye Ale ye faamuyali ta k'a di gungoto baarakɛlaw ma kɛɲɛba serikili maaw ma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma walasa u k'u bolo ci k'a dɔn k'a fɔ ko degun fosi tɛ nin vaccin in na an ye vaccination daminɛ tuguni fɔlɔ la anw y'a daminɛ a bɛ kalo fila bɔ an y'o daminɛ ni vaccin min a tun bɛ wele ko AstraZeneca mɔgɔ caman n'i y'a jateminɛ maa ba kelen kɔ o y'o kɛ anw ka siti kan yan o dosi filanan an bɛ k'o de makɔnɔ parce que dosi fɔlɔ min dira ma olu banna yanni an ka dosi filanan in sɔrɔ an y'a ye jamana fɛn ye o vaccin in tɔgɔ ko johnson johnson dɔ dira kayikaw ma kayikaw fana ye dɔ di kɛɲɛbakaw ma ayiwa kɛɲɛbakaw fana y'u hakili to an na comme d'habitude an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo u ka dosi hakɛ dɔ di anw ma pour que an fana ka commencer ka kɛli daminɛ an ka baarakɛlaw la ni dugukɔnɔmɔgɔw bɛɛ minnu b'an kɛrɛfɛ c'est-à-dire que u ka laɲini ye jumɛn ye ka mɔgɔw tanga bana ma bon ala k'an kisi hali ni bana ye mɔgɔ minnu sɔrɔ ka fɛn k'u la fɛn min b'a to bana in tɛ se ka kɛ juguman ye k'a lase dali ma dɔgɔtɔrɔso la ou bien ka na se u ni karili ma oui effectivement euh, vaccin kɛlen kɔfɛ an tun bɛ cas caman sɔrɔ covid la an yɛrɛ ka siti kan an ye laboratoire b'anw yɛrɛ bolo yan i b'a fɔ mɔgɔ laboratoire bɛ cogo min na minnu b'an pɛrɛmete ka banabaatɔ ka banakisɛ ye joona depi a tile eh, fɔlɔfɔlɔ ni bana y'a sɔrɔ vakisɛn kɛlen kɔni kɔfɛ an ye jateminɛba min kɛ o y'a ye k'a fɔ banabaatɔ dɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan yanni vakisɛn ka kɛ ayiwa kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka kɛ se mɔgɔ ma bana eh, vakisɛn kɛlen kɔfɛ o kɔlɔlɔ ninnu na n'i y'a jateminɛ a bɛ fɔ fɛn dɔ ma kɔlɔlɔ fitini ani kɔlɔlɔ girinman kɔlɔlɔ fitinin n'a bɛ f'o ma mapi minɛriw olu de yera mɔgɔw la o ye farikalaya ye o ye kunkolodimi ye Eh, ka kolotugudaw don ɲɔgɔn na a fɔ ni sumaya bɛ mɔgɔ la sisan o dun an b'o fɔ mɔgɔ ye depi vaccin ma kɛ k'a fɔ mɔgɔ ye n'i bɛ vaccin kɛ a ka ca a la fɛn olu bɛ se k'i minɛ parce que i bɛ ka fɛn dɔ de injecter la o fɛn n'a donna farikolo la farikolo ka réaction o de bɛ na ni farikalaya ni kolotuguda dimi ye an b'o information di mɔgɔ ma o kɔfɛ an kɔni ma fɛn ye kɔlɔlɔ gɛlɛman gɛlɛman n'a bɛ f'o ma mapi majeur min bɛ se ka na ni vaccin kɛlen kɔfɛ ka mɔgɔ ninakili minɛ ou bien ka se ka mɔgɔ ni karaba la an m'o kelen k'a fɔ mɔgɔ ye vaccin minnu don k'a fɔ ko n'i y'a kɛ a bɛ se k'i faga ou bien kalo kelen dili min ma ou bien san kelen dili min ma ou bien i bɛ yɛlɛma ka kɛ nin ye bɛɛ y'i ta fɔ a la ou bien n'i ye telefɔni da yɔrɔ la a b'a minɛ kuma caman caman min bɛ mɔgɔw ka hakili wasawasa bila mɔgɔ la mais n bɛ min fɔ jama ye o ye k'a fɔ vaccin ninnu fɛn ɲumanw don c'est c'est des vaccins qui sont sûrs effet secondaire bɛ furaw la furaw bɛ yen n'i y'a ta a bɛ nin kɛ fura dɔ bɛ yen n'i y'a ta a bɛ se ka nin kɛ mɔgɔ la mais ne bɛ fura dɔ ta o tɛ fɛn kɛ ne la mais n'e y'a ta a bɛ se ka fɛn k'i la mais a tɛ se ka se fo ka taa se k'i ni kari wa y'u ka et puis n bɛ kelen min fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka min fɛnɛ fɔ k'a fɔ n ye vaccin kɛ ko bana tɛ n sɔrɔ non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir n'i y'a ye a bɛ fɔ ko 75 pour cent 70 pour cent a tɔ pourcentage ye mun ye vaccin in a efficacité tɛ se ka kɛ bɛɛ la à 100 pour cent mɔgɔ damadɔw bɛ yen n'u ye vaccin kɛ a bɛ se ka kɛ u yɛrɛ système immunitaire kɛcogo la bana in bɛ se k'u minɛ mais avantage ba ye min ye bana in tɛ se ka dankari k'u ni na dɔw y'a fɔ an ɲɛna a dɔgɔtɔrɔ an ko k'an yɛrɛ vaccin kɛ ko bana t'an sɔrɔ n ko an y'a fɔ ko bana tɛ aw sɔrɔ n k'a b'aw protéger mais a b'aw protéger ka se pourcentage dɔ ma mais mɔgɔ hakɛ dɔ bɛ yen a bɛ se ka kɛ bana b'o sɔrɔ mais hali ni bana y'i sɔrɔ a kɔni tɛ juguya an ɲɛ b'o de la sisan diɲɛ ɲɛfɛ parce que variant wɛrɛw bɔlen don bɛɛ bɛ min dɔn n'o ye variant delta ye o bɛ ka se ka vaccin mɔgɔ caman ye vaccin kɛ o sera ka dɔw sɔrɔ o la mais a ma taa yɔrɔ la bana b'i minɛ k'i bila ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama yɛrɛ mɔgɔ k'u fɛnɛ bon c'est weleweleba min b'an bolo o kɔrɔ de ye ko bɛɛ ka sɔn bɛɛ ka sɔn ka vaccination in kɛ parce que n'i y'a ye vaccin vaccin nafa bɛ y'a la o k'a sɔrɔ jama n'i ye mɔgɔ ta mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la au moins bi seegin bi wɔɔrɔ ou bien bi wolonfila olu ka se k'a kɛ O la n'o kɛra an b'a fɔ fɛn dɔ ma immunité collective o bɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoba CSCOM central la a bɛ ka kɛ yen anw ka baarakɛlaw lulu kungo to yen an ka sitiw kan a bɛ ka kɛ yen fɛnɛ wari sara t'a la foyi foyi mais n'i vacciné la fɛnɛ ka carte bɛ bɔ ka d'i ma ne kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min ye min vacciné la alhamdulillah ne ma kɔlɔlɔ sɔrɔ n ma mɔgɔ ye fɛnɛ ko min ye kɔlɔlɔ gɛlɛnman sɔrɔ a ta kɔfɛ parce que ne de b'a bɛɛ lajɛlen suivre ne de ka numéro bɛ carnet ninnu kan au cas où ni problème bɛ yen u bɛ weleli kɛ